onye a na-ekwu maka ya abatagbo ọ bụrụ onye kpọrọ anyị n'ọzọ ọ ka m rụziri wee na-asị na onye jere afịa zụta ọzụkọrọ ibebe ị ma na ọ zụrụ ife afịa jụrụ ee ị nọ na mbara a ka m gwazie gị ka anyị akọwa ụgwọ obere ọnụ ọnụ anyị akọwa na ọmarịcha mbara ka idebere olu tata i wee kpọwa anyị ee bọọdụ anyị nọ owere tata wee orie na arịọ ya kpọwa anyị ee ee bega nke mbụ na bega amaka onye na-aga n'ebe ọ na-ahụ gafe esi ya ya mụ nke nkọ ya park moto a mara na kọmpaụnd erika ọ rụrụ ụlọ ọfụma wee nye space for

ọ na-agbapụ ozugbo ee ọwụ ọzi ije ka ọ nwụtara ee anyị bịa ama ya njakịrị ya ee ee onye kpọrọ anyị bịa bụ ezigbo mmadụ dị ka m maara a brilliant young man ee anyị hụrụ ihe ọ na-eme na-adị neat maka na onwe ya ị na-ekwugharị ya anya ị hụ na ọ dị neat Eh, everything about it is neat. anyị wee na-ekwu na ọ ga-adịkwara ya mma ọ ga-adị ya mma n'ụtụtụ dị ya mma n'ehihie dị ya mma n'anyasị ọ bụrụ ọrụ ebe ka ọ na-alụ ndị ọ na-alụ ọrụ ya afụ ya n'anya ọfụma ọ bụrụ business ka ọ ga-eme kịta ka business ga-enye ekwuwa mọda na ebe a ọgwa anyị kwuru okwu okwu ndị ọzọ uche ndị ọzọ ka m na-ekwupụta ee ebe ị bagwo n'ụzọ ibe akwa bụ ihe ọgwụgwọ ya esu ya ụmụ ya aga n'iru ọfụma o ee ụmụ ụmụ ndị ọzọ na-aga n'iru ụmụ ya aga n'iru ee ọgwa ka anyị kwuru ee mgbe e jiri eti agwaghị na mgbe ihe ejiri ihe ejie na-azọgbu ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na abalị gbara ọkwa dị seventeen ee ogologo ndụ erogogolo ihe abụkwa m ndị oge ga-arụ na-enwegoro ogologo ndụ ogologo na ya ee ebe nna nna gị bụbu nnukwu mmadụ ọyị akụrụ nnukwu onye dị nnukwu mmadụ jiri ebe ị nọ anyị jizi na ife akụ akụ ife enwe enwe ya na-akọbeghị imechie ụmụ nwa ị wụ nnukwu mmadụ bụ ụmụ ya kacha dị ee ọgwụgwụ ya akacha dị ya ee dịka o wee na-adaba ọ ya ada gị na-adaba ọjị anyị na-awa gwara ọjị olulu igwu ọjị ogologo ndụ ọjị udo ọjị ịhụnanya ọgwanye bụ ọjị anyị ji n'aka ibe a ihe ndị a niile dị n'ọjị a anọ ya aga na-elobu mgbe niile ịlọ ka ịbata ị nwere ọrụ na ịgbara ire ịdị na-achọ ibe dị mma ụfọdụ nwere ike duru udu egere na taiwan mana chukwu mere ihe ụzọ ịbara na ndị taiwan bata na authentic ọzọ ee ọgwa ndị na-ebuli ebu dị anyị tata anyị nwere this kind of judgment wee na-ata ahụhụ anyị si anyị na-achọ okwu onye ọzọ na-achọ okwu ee ka ikpe a na-asị ka mma niile ọhụrụ na anyị weta mma gbuo niile nọọ n'ihu nwunye di gara ekwu eziokwu na-eme ezi omume rọzi dị rịọrịọrọ anya na ebe dị gbado ndị anyị agbado ka anyị ji wee gwọpụta ya bụ ihe ọ bụrụ na anyị amara na ọdụ ọ na anyị dị na ọ bụ ibe ee na ọkpọfuru ma ọ bụ ee na ọ nwanne na nwanne anyị amara na ba kele eke mana ọchụ ọkụkọ ada anyị na-agwa na-ekwu ajọ okwu na anyị dị echi ọzọ anyị ahụ na-akpọ iyi na anyị ma ibe obi ilele ka ebe anyị ụzọrọ ọzọ Enugwu Ukwu ọzọ Enugwu Ukwu Nri wetara ọzọ Nri bụ Enugwu Ukwu enweta ndị Enugwu Ukwu Ọnịcha na-abịa bịakwara m ụlọ na be anyị Ọka bịakwara m ụlọ na be anyị mgbe gboo ndị Ọnịcha ya eji ọzọ na-abịa na ngwu nke abịa bịa were ọgwụ ọ na ngwu nke abịa ka a na-abịa were ọgwụ ma Agukwu dị ya ma Ọka dị ya ma ndị ọzọ dị ya ihe nweje ebe niile wee je nụwa ọgụ bawa mba kpọwa iyi onye ọdụ Enugwu Ukwu kpọrọ onye onye onye ịnọkara Agukwu mgbe gwaite ụbọchị gara aga na-ezube na-ekwu ibe a na-ekwu mana ka owu ibe dị na ya kedu ebe Nri zọrọ ụkwụ ka ọ rapụrụ beba ọrọ n'agụ Isi Onye ee, na n'agụ Isi Onye Mkpume Onyilenyi ọ bụ ya ka anyị bụ ejeje ya na be anyị ka amara nwaanyị ee ọ unu younger element na ọjọọ ga-akọwaziri ha onye kpọgodo anyị ihe anyị na-ebi sọsọ na ọbụzi anyị azọ ka anyị aja mba ụlọ na-eme ee ụmụ nwaanyị anyị unu ya adị mma oo ee ndị ọzọ unu ya kacha ụmụ ndị ọzọ ya adị mma mgbe niile ọjị akwụkwọ na ihe ọjị ntụzi aka representiri o representiri obodo Igbo representi ọganihu representi ogologo ndụ chukwu abịama chukwu ndị Nri anyị na-akpọkwa oke ihe atanụkwara ọjị a n'otu ata anyị n'ibe ịgọzie nye anyị taa ya o wee zụọ arụ na mmụọ site na jizọs kraịst bụ onye nzọpụta anyị